afa m bụ nwaada unu nwaanyị Blessing Ogechukwu Okeke ihe a na-etu m wee bụrụ gịnị ịdị ka a chọrọ daalụ igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu onye unu na-anụ onu ya bụ nwaada Ngozi Chukwu Chimdi Ikeze nke afa otutu ya bụkwa pọmpọm nwa ka anyị nwere ya cha cha cha igbo ekene m unu nke a na-etu onye ya zara afa m bụ maazị Sidney Diala afa otutu m wee bụrụkwa ọnụ na-ekwuru mba oh, ekene m unu igbo ọma na-ege ntị anyị ekene unu ọ bụrụ na ị ka na-esonyela anyị ihu nnenene n'ụbọchị nke tata bụ ihe emume nke a na-akpọ igbo bụ igbo igbo bụ igbo mana ka o si na dị tupu anyị wee topelu unu ngwugwu nke anyị ji n'aka wee bịa n'ụbọchị nke tata ọ ga-amasị m ka anyị jee obere ezumike mgbe anyị nachita azụ ka anyị bido ebe anyị kwụsị daalụnụ Igbo kwenu, nwụọnụ, rienụ, kwezuonụ. Igbo kwenu, nwụọnụ, rienụ, kwezuonụ. igbo ọma na-ege ntị anyị anachitegokwa n'azụ ọzọ anyị ekene unu ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị kịta na ị nọrọ mgbe anyị kọwara nke ihe anyị na-ewetara unu ọ bụ ihe emume nke a na-akpọ igbo bụ igbo tupu anyị gaa ya bụ ezumike agwa m unu ọ bụ na anyị nachite azụ na m ga-agwa unu ngwugwu nke anyị ji n'aka wee bịa ya bụ ngwugwu wee bụrụ isiokwu nke a na-akpọ ịnọchi anya anyị ya na-amụ ya bụ ihe maka na ị ma na ihe gbasara igbo bụ igbo bụ ebe a na-akọwa ọtụtụ ihe dị iche iche gbasara ezinụlọ ọtụtụ ihe dị iche iche gbasara omenala igbo anyị ọ ihe ị ga na-amụta na igbo bụ igbo mana ụbọchị nke taa anyị ga na-akọwa ịnọchi anya m wee sị ka m tụpụ ya bụ okwu ya bụ ịnọchi anya a na-ekwu okwu ya ọ gịnị bụkwanụ ịnọchi anya maka na ama m na ọtụtụ ndị na-ekili anyị n'ụbọchị nke taa ụfọdụ amakwa ihe bụ ịnọchi anya mm-hmm. anyị na ọ na-amasịba anyị ka anyị bido kọwaa ya bụ ịnọchi anya kọwa ya bụ isiokwu anyị wee bidozie wee tụlebazie azụ dị n'ime ọkwa na eziokwu ngwa ka anyị gaanụ n'iru dịka ọ ga-amasị m ka m si n'aka pọmpọm nwa kee ife ị ghọta na ịnọchi anya okwu a gbara ọkpụrụkpụ ọ gbakwara ịtọ okwu a siri ezigbote ike maka onweghị ihe dị ka ịnọchi anya ịnọchi anya ya na-akọwakwa na ya wụ ị ma ndị oyibo chọọ ịkọwa ya sị na next of kin onye mmadụ nwere ike ịrapụrụ mm-hmm. ka o nekọtara ihe ha anya na ọ bụ na olisa bi n'igwe akpọọ ya oku Eziokwu. onye ya-anọchi anya ị ma na nkọwa ihe nnọchi anya a bụ ka nke m ghara efu Isiokwu. maka ọ bụrụ na onye mekwere na n'ala igbo na anyị na-ada azọ ka nwoke nụọ nwaanyị mụọ ụmụaka nweta onye ya-anọchiri ya anya maka ọ bụrụ na o nwere nke ya efuo Gbam. mana na nkọwa na nghọta ya bụkwana na na ọ dị mkpa nwoke na-anọchikwa anya nwaanyị mm. na-anọchi anya mm-hmm. na nghọta nke m mm. mana ụfọdụ na-ada afụ ya ka ọ sọsọ nwoke na-anọchi anya mee na ụfọdụ ezinụlọ na-ada eme gbamgbam ngenge gbamgbam ngenge ọ bụchara ya maka anyị na nkọwa anyị tata anyị ya na-akọwa ka ndị mmadụ mata na nwoke na-anọchi anya nwaanyị na-anọchi anya maka na ị ya-anụrụ chukwu ọgụ mm. ọ bụrụ nwaanyị ka chukwu nyere gị ị kwado ọnọdụ gị ọfụma mgbe ị ka dị ndụ maka ụfọdụ na-eme ihe a na-akpọ mistake mm. banye na ihe dozi ụlọ gị mgbe ị chọwazie ka mmadụ bịa mm. dozie dozibere gị ụlọ gị ọ dịchara mma kwado ụlọ gị nwoke na nwoke na-anọchi e, e, e, anya nwaanyị na-anọchi anya mana mgbe anyị ka na-aga n'ihu okwu ada apụta ka anyị wee na-akọwa ihe anyị kwuo ọ ma gburu nwunye wee sị ka m gaa n'aka aka ekpe m mm. Hmm? Mm-hmm. ka m wee jụọ ọnụ na-ekwuru ọra ma m na-ekwutekwa m ya okwuru mba okwuru mba ọnụ ọka bụ n'ofu ife e nwere ihe dị iche na okwuru ọra na okwuru mba iwe ga-adị n'ọkụ mm-hmm. ibe ọma unu atala m ụta m wee sị ka m jụọ okwuru mba mm-hmm. ka m tụfetara gị ya bụ ajụjụ m wee na-asị o kedu a bịa n'ezinụlọ hmm. o wee bụ na onye isi ezinụlọ haara ihe wee ghanye n'aka nwanne ya nwoke hmm. dịka onye ya-abụ onye nnọchi anya hmm. achọrọ m ka m mara ihe i nwee ikwu maka ya mana tupu i kwuo nya bụ okwu ọ ga-amasị m ka anyị jee n'obere ezumike a sị m ka i jidekwa ka i ji e anyị jee obere ezumike anyị nachita azụ i mee gịnị i wee zaa maka ọnụ etochugo ogologo ọ kwadebe akwado bụ ọkụ bụ nyewe kwesị ya ka o jide ya bụ okwu ka anyị jee n'obere ezumike ọ bụrụ anyị nachita azụ ibe ọma na-ege ntị ka ọ kọwa ya bụ ajụjụ nke m jụlụ ya daalụnụ kwezuenu igbo kwenu ṅụọnụ rienu kwezuenu igbo ọma na-ege ntị unu ma na tupu anyị jee nya bụ ezumike o nwere ajụjụ nke m kpụ n'ọnụ m jụpụkwanụ ya bụ ajụjụ o wee bụ na m na-atụfere ya bụ ajụjụ na ọmarịcha nwoke nọ m n'aka ekpe nke afa otutu ya bụ ọnụ na-ekwuru mba mgbawa m wee sị ka m tụfere ya bụ ajụjụ ka ọ zaa ajụjụ ka ndị na-ene nna anyị ụbọchị nke taa

pọmpọm pọmpọm ma ọ pọmpọm ha nka bụ pọpọpọ Em, ihe m nwere ikwu na ya bụ na m, ee, a sị na a sị ka e kwube ihe bụ nnọchide nnọchi anya nnọchi anya dị na ụdị dị iche iche dị iche iche ee e nwekwa n- ịnọchi anya gọọmenti ndị ọchịchị nwee ịnọchi anya ebe a na-agba ihe egwuregwu a na-akpọ football mm. e nwere ịnọchi anya n'ụdị dị iche iche mana nke anyị na-ene anya kịta bụ ezinụlọ mm. daalụ asị m omenala ndị dịrị ndị nke ebe eziokwu bụ na ya mee m ji sị gị ha bụ afa otutu ya o nwe mm. okwu okwu sọọ m ụsọ ọ bụrụ na nwaanyị kwesịrị ịnọchi anya ya nọchi anya ọ bụrụ na nwoke ya nọchi anya ka udo wee chịa mana tupu nwaanyị ya-anọchi anya anwa nwaanyị anwa ga-abụkwa nwaanyị katakwa aka ọ bụrọ nwaanyị ọbụla ga-anọchinwu anya hmm. ị ma o nwe ihe a na-asị na ihe nwoke nwee eme na nwaanyị na-eme ya karịa hmm. m sị gị n'okwu asị o nwe ọgụ nwoke ya-anụ nwaanyị ama nnụnwu ya hmm. ịnọchi anya anwa dị mkpa n'ihi na o nwere ụdị okwu a ga na-ekwu nwaanyị ama nkwunwu ya ebe ụmụ nwoke nọ hmm. e nwere ụdị okwu a ga na-ekwu a sị gị nwaanyị abịada abịa na nso mụ ga adịghọ ka a sị na nwaanyị ama nnọchi anya mba nwaanyị nwere ike ịnọchi anya mana ka m si na-ekwu ya hmm. nwaanyị anwa a ga-enyocha enyocha nwaanyị a onye kwesịrị ịnọchi anya onye kwute nnukwu okwu alright daddy ọ dị gị na ị na-akọwa ya n'ụzọ dị iche ka ị ghọta ya bụ ajụjụ mm. ajụjụ m na-ajụ bụ gbasara ezinụlọ ka m kwelie na nwoke nwe ụlọ mm-hmm. ọnụgbo nna nwe ụlọ ọkwa ofu ihe ahụ nwoke m nọ nwoke m ezinụlọ ọ nụọna nwaanyị mụta ụmụazị mhm. mana akụnụba ị ma na a sị na akụnụba ọnụ onye nwe akụnụba na-enwenụ ife ọ ya-ede odeleta onye ya-anọchi anya ya wụ eh, next of kin ehe mhm. wee na-ajụ na-asị ọ ya ka m ji na-atụfelụ gị ya bụ ajụ na-ajụ na-asị dịka nwoke enwe ezinụlọ ọ pụtazie wee denye na next of kin onye na-anọchi anya ya abụ nwanne ya nwoke ebe ọ nwere ụmụazị nwere nwaanyị ka nsogbu na-adị nnọọ mhm. ebe ka nsogbu na-adị nnọọ mhm. maka mm, o nwe ka ndị be anyị si afụchata ụmụ nwaanyị mhm. na ha enweghị ike ịnụnwu ọgụ na ha enweghị ike ikwuru onwe ha na ha enweghị ike ime nke a ya na-eme ụmụ nwoke ụfọdụ o ruo oge anwa e denye afa nwanne ha nwoke na-anọghị oge ya na nwunye ya nwa kwesịrị ịnọchi anya ya na-agba mbọ na-anụ ọgụ na-aṅụ garị na-aṅụ sọ mmiri na-ararụ ụla mhm. na-ekwu ọ bụrụ na o ruo otu anwa m asị gị ọkwa nke nwaanyị anwa ma ka ihe niine si wee gaa ka ha si wee nyaa anwụ ka ha si wee nọ n'oyi ka ha si wee ṅụọ garị ka ha si wee ṅụọ sọ mmiri ọkwa nya nwa bụ onye kwesịrị ịnọchite anya nke nwoke mana nke nwoke bịa gaa edi ije dị ya aṅa wee tinye nwanne ya nwoke na-amaghị ihe gbasara na-amaghị ebe a na-adịdị na-amaghị ihe bụ ihe nwoke nwe mm-hmm. ọ ga-enye ọ ga-enye nsogbu mm-hmm. ya ife ị na-ekwunụ wụ na ọ ya-enye nsogbu ma ọ bụ na nwoke eh. were ihe o nwere eh, eh. wee rapụrụ ya n'aka nwanne ya n'ihi na ọ nwanne ya nwoke mm. ọ ga-enye nsogbu oh. mana o tinye n'aka nwaanyị ya mm. ya mere o ji dị mma ee e bido di na nwunye ka nke bụ nwaanyị tụnye anya na mmiri mara ihe na-aga kpatara m ji wee kwuo ka nwoke ọbụla dozie ụmụ ya maka ịhazi ndozi m na-ekwu bụ na ị ya-ahazi be gị ịhazi be gị eh. o nweghị onye ya-abịa tinyere ya anya ọgwụghọta maka ịkpakọ ụlọ gị ọnụ eh. o nweghị onye ya-abịa tinyere ya anya eh, ijikọ ụmụaka gị onwe dịka nwanne nwoke ya esi wee ma na-ekwe onye nyefere hmm. ọ ya na-afụzi ya afụ na ọ bụrụ na Chineke akpọ oku ma i dozie be gị ihe ọzọ m chọrọ ka m tụpụtawo kelu maka ọ bụ na a bịa n'ezinụlọ o mm. kwesịrị ka nwoke na nwaanyị nọlụ ana kpakọ dịka di na nwunye wee malụ na o nwekwee ka ihe si mee ọ sị okay kedu onye anyị nwere ike itinye ọ nya bụ nwaanyị ka ụmụaka ka e nwee ike itinye na onye ya-anọchi anya mana tupu ị zaa ya bụ ajụjụ ọ ga-amasị m ka anyị jee obere ezumike ka anyị ka na anyị were oge a na-atụgharị uche ka anyị si wee rịọ ya bụ ajụjụ Igbo ọma na-ege ntị ekene m unu ọ ga-amasịkwa m tupu anyị jee ya bụ ezumike bikonụ wekwaranụ akwụkwọ ụnụ na mkpịsị ụnụ na-eme gịnị na-edetu ihe niile anyị na-akọwa n'ụbọchị nke tata daalụ ụnụ ka anyị jee ezumike wee nachita azụ ekene m unu Igbo kwenu ṅụọnụ rienụ kwezuonụ Igbo kwenu ṅụọnụ rienụ kwezuonụ Igbo ọma na-ege ntị anyị anachitego n'azụ na ezumike nke anyị jelụ mhm. mana tupu anyị gaa n'iru wee zaa nya bụ ọkpụrụkpụ ajụjụ m wepụtalụ ọ ga-amasị m ka anyị mee ihe eji wee malụ igbo ọ kwa eziokwu o nwere ihe eji wee mara anyị ihe egwuregwu oge nke egwuregwu bụ ihe elu ụnụ ọ bụ na anyị mesịa ya bụ egwuregwu anyị wee gaa n'iru wee mee gịnị wee zaa ụfọdụ ajụjụ fọkwa na anyị ga na-aza daalụnụ ka anyị mara ndị ya ada na ndị ya ama nda mana ihe m na-ekwukwa tupu anyị jee ya bụ egwuregwu bụ ka unu makwara unu bụ ndị Igbo nere na ọ bụkwa na mmadụ dara ihe bụ na ọ mee gịnị na ọ bụrụ nwa ma na ọ bụrụ ada Igbo anyị nine bụ nwa ma bụrụ ada Igbo anyị ma ihe a na-akọ hmm. mana ị ma na mmadụ ara eme gịnị amachasị ihe amacha eh, ka anyị jere ya bụ egwuregwu hmm. onye ya ebu ụzọ wee were ya bụ egwuregwu anyị ebu ụzọ nye maazị e ọ ya ebu ụzọ za ya ngwanụ wele wele ofu wele ofu cheru m weru ịtọpekwana ịtọpekwa aka gị wee tọpe na ọ ka e si eme ya bụ ife weta onye gazie nke i weta nnọọ nke na-acha nnọọ ewetakwa nke na-acha ọcha ok ihe i welu ka a jụọ ya bụ ajụjụ ka m ma na ị ya-azatakwa ya bụ ajụjụ wee na-asị ịkwọ aka

mana ka m jụkwa ọ mụwa ya-ebu ụzọ wee zaa ọ kwa gịnwa ị na-ajụkwa ọ gị ga-ebu ụzọ wee zaa ọ na-aza o nwezi onye enye aka onye ngwa chere hmm. ịkwọ aka tiere ọkụkọ akị bụ obere ihe ka m kwuo ya n'ụdị onye ọbụla ga-aghọta ma onye bụ igbo ma onye abụghị igbo ga-aghọta ịkwọ aka tiere ọkụkọ akị bụ dịka oge anyị pee mpe m fụ ọmarịcha nwaanyị m fụ n'anya mhm. wee gaa akwụkwọ gasịa pụta ya nwa na-aga mụ nwa na-arụ ọrụ si n'ego nweta nne nna nweta wee na-akwado ya n'ụlọ akwụkwọ ya na-akwado ya echiche obi m bụ na ọ pụta mụ nwa anụọ ya na nwunye m zụsịanụ na akwụkwọ mesịa ihe niile o kenee m na kịta kwa mesizie ọ sị na m ewena iwe biko na o nwere na o nwere onye ọzọ o bu n'obi ma negoro na-enwe ndofu

ọ bụ na iji ya mhm. ịzatara ihe a ọkọọnụ si wee tosi ogologo na ichebiri ya ichebiri ya biko na anyị egwu ka anyị egwu igbo ọma na-ege ntị anyị ekene unu na-afụ ka anyị si ejide ya bụ egwu wee bụ na ya bụ egwu sọgburu onwe ya mm, ee mm. o wee bụ na ọ zaa ya bụ ajụjụ zachapụ ya ọfụma mm. o wee bụ na ọ nwere onye bụ ajụjụ anyị kpụ n'ọnụ tupu anyị wee jebe ihe anyị kpọrọ egwuregwu na igbo bụ igbo mhm. ya bụ ajụ a ka m na-ajụ na-asị o kwesịrị ka di na nwunye nọlọ ana karịa ụka wee kọwasị na onye a ma ọ wụ nke nwaanyị ya-abụ onye ya-anọchi anya ma ọ bụ nwa ha ya bụ ka a ya-edenye afa onye ya-anọchi ka nsogbu wee ghara ịdị maka ọtụtụ ihe na-eme n'ụwa na ọ bụ na ị pụta were afa gị bụ nwoke ị sị na ị bụ nwoke ị dachie na ọ gị ya na-ekwu ihe ya na-eme n'ezinụlọ i wee were afa nwanne gị nwoke wee denye na onye ya-anọchi anya ị ghọtago o nwee ka e si wee chọọ ọ bụrọ ife a na-ekpe ekpere ya mana ọ nwere mm. ihe a sị na a na-eme mm. ka ọ ghara ime ihe dị aṅa dị aṅa mm. n'ezinụlọ ka ọ ghara ịkwọkwa aka tiere ọkụkọ akị ọ daba ọ daba ọ daba ka ọ ghara ịgba mbọ n'efu mm. maka na ọ bụrụ na ị were afa onye ọzọ tinye mm-hmm. wee ghara ịkpọ onye be gị sị ka unu karịkọọ na ya bụ ụka mm. nsogbu na-adị mm-hmm. ọ bụzịrị maka o nwere um, onye ị ya-etinye afa o nwee ka ihe dị aṅa dị aṅa si mee ọ sị na ọ ya-enwe ihe o ya onye nwere nwesị ka anyị tinye ọnụ na ya bụ okwu mm-hmm. kedu o kwesị ka nwoke chị ezinụlọ kpọọ nwunye sị ya ka ha nọkọọ na nke bụ ana kalịa ka ị ma a bịa na igbo anyị Mm-hmm. ọ bụrọ ụmụ nwoke niile na a na-eche ma ya bụ ihe ọ wụ mkpali ịbịa dute nwaanyị debe ka gị na ya kalịba gịnị ụfọdụ na-amakwa na uche dị na ya bụ ife na o kwesị ịchịkọta ezinụlọ ya mee ihe dị otu ahụ ya na nwunye ya karịa maka a sị na eh, aka nni kwọọ aka ekpe mee gịnị kwọọ aka nni ọ bụrụ ya wụ na di na nwunye eme gịnị a na-aga achọrọ m ka anyị tinye ọnụ na ya bụ okwu ma m gwa gị nke bụ eziokwu ajụjụ a ị bunite ọ sọka m hmm. ka ihe m ji wee sị na ọ sọka m o kwesị hmm, ka di na nwunye na-alụ di na nwunye ka ha bido bibe dịka di na nwunye eziokwu ọ bụghị nke nke nke nwoke nọrụ eh, mba ofesi hmm. nke nwaanyị anọrụ eh, na na eh, nke ha na-akpọ di ya Jamaica ka ịchọ ego ama enwe ịghọta onwe onwe ha na-akpọ ịghọta onwe ịghọta onwe ha bidie na oge izizi ha nụ di na nwunye hmm. ọ na-enye aka ha kabazie nka hmm. eh? maka ka m kwuo nke bụ eziokwu hmm. ọ bụ ihe ụmụaka anyị ụmụazị anyị fụ ụmụ anyị fụ ebe anyị nọ dịka di na nwunye ka ha ga-emekwa ma ha nụ di na nwunye nke ha ọ bụrụ na di na nwunye ga-anọ n'ime ụlọ nọrọ na-akpa nkata sị biko nwunye m ezi nwunye m nekene nke nekene nke a nekene nke a ọ bụ sọsọ m e, e, e, nnọchite anya ka na ka di ya nwunye kwesịrị ịnọ kpaa nkata maka ya hmm. ọ bụ ụmụ kirikiri ihe dị n'ezinụlọ eziokwu mana nke nnọchi anya nke nnọchi anya anụnwa hmm. nke nnọchi anya anụnwa hmm. o kwesị nke a nke nwoke kpọọ nwunye ya sị ya nekwa nekwa nekwa adị na-ekwu na nna nwụọ mm. na-ekwu maka o nwee ka ihe ọdachi si wee mee ka ihe i che maka mụwa na-eche na ọ bụ na ihe ọdachi mee na ọ gịnwa ka m na-enye ya ma ọ bụ nwanne m nwoke nke anụnwa mm-hmm. ka ihe gị nwa bụ nwaanyị na-eche okwu uche obie okwu uche tupu m ga na-asị na nwanne m nwoke nke anụnwa nwanne m nwoke nke anwa na nwunye m anwa ga-adịkwa etu a ha ga-adịkwa etu a ọ bụghị onye akelewere n'ebe ọ nọ ị kpọta ya sị ya mee ihe na mba ọ ga-abụkwa onye nwunye m ga na-afụ dịka die mm. ọ ya bụ na-ebe akwa ọ bịa sị ya mba ebezina ebezina ọ bụrụ na achọ di ye afụhọ ọ na-afụ nwanne nwoke anwa dịka di ye hmm. eziokwu ebe nwa nke nke nwaanyị nwere ike ịsị ee ọ bụrụ na ị nweghị ike inye m ya nsogbu adịghị ya nyekene ya nwanne gị nwoke Okeke Okafọ Okonkwo maka m ma na inye ya ọ ga-anọchitere anyị ọgụ okwu nọ n'ime ihe nwa m chọrọ itinye n'ime ya bụ na ihe na-emechi ihe a niile bụ ezinụlọ ọbụla kwesịrị inwe ịfụnanya ebe ịfụnanya dị ka udo na-adị mm-hmm. maka anyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ and agwọ otu onye fụrụ dịka eke mm-hmm. nwoke ọbụla kwesịrị ka ya na nwunye ya na-akpakọ ihe ọnụ and ihe na-ebutecha ya bụ ịfụnanya ndụmọdụ anyị na-adụ ndị mmadụ bụ ịfụnanya dị n'etiti ezinụlọ mana mara mana ịfụnanya anwa mm, ikwuru nke bụ eziokwu ịfụnanya anwa dịkwa mana erukwa na onye ga-enekedo ihe anya efu ịfụnanya anwa ọ dịghazikwa ya o ihe m na-akọwata bụ ihe m na-akọ ịma na ọ nwere okwu ikwuru ịsị na nwoke nwaanyị nwoke nwere ike ịgwa nwunye ka enye nwanne ya nwoke a ọ bụrụ na nwaanyị ahụ enweghị ịfụnanya ebe ọ nọ ọ ya-asị mba hmm. ibe ọma na-ege ntị ịma na oge na-asịzi anyị kwarapụ kwarapụ kwarapụ kwarapụ ọ bụ ihe dị anyị n'ọnụ ka kakwanụ nkụ mana oge anaghị adịrị anyị ime gịnị ikwuchapụ maka ya anyị ka na-ebido dị ebido mana oge adịrọzila anyị wee na-asị otu ihe m sị ka m tụpụta o biko dododo ịbụrụ nwoke bụrụ nwaanyị gbaa mbọ mee gịnị ihe ọ bụla ị chọọ ime gị na nwunye gị nọkọ mhm. karịa ya n'ụka mezie n'ezinụlọ ọ bụ na nwoke ka a ya-edenye afa nsogbu adịrọ ọ bụ na nwaanyị ka a ya-edere nsogbu adịrọ ọ bụkwa na ụmụaka nsogbu adịrọ ibe ọma na-ege ntị anyị na-ewetakwa n'isi njedebe ihe okwu anyị wetara n'ụbọchị nke taata bụ isiokwu nke na-asị ịnọchi anya anyị wee na-asị o biko dododo kuru na-esonyela anyị na ihe ndị oyibo na-akpọ gịnị Instagram so ị na na Instagram handle anyị the real platinum production ọ bụ anyị nwa na-ewepụta ihe gbasara Igbo bụ Igbo anyị wee na-asịkwanụ dododo ọ nwee ajụjụ ọbụla ihe ọbụla gbagwoju gị anya ma nke anyị karị na ị wọtarọ ma nke ịchọ itinye ihe ọbụla ịchọ itinye mee gịnị zitela anyị ozi anyị ga-eme gịnị anyị ga-enebeli anya afa m ka bụkwa nwada unu nwaanyị Blessing Ogechukwu Okeke nke a ka na-etukwa ede ka achọrọ ewu agwa nwa ma onwe m bụkwa ngozi chukwu chimdịike eze anyị na-asị ka anyị malịkwanụ mbọsị ọzọ ka emesịa cha igbo kwenu gwa nwanne unu nwoke maazị sidney diala mm. eh? ọnụ na-ekwuru mba igbo ọha na-ege ntị anyị na-asị ka emesịanụ igbo bụ igbo ana m ekene unu